some kind of chani frustrated that's very true tiyeni tionesese ma political rallies anthu ambiri amene amakonda kubwera kumene kujako kwambiri amakhala kuti panopa ndi anthu aja oti mwina they have been promised kuti kaya mwina apasidwa chani chani and what not so inewo as a citizen ndiona kuti ulendo unowo ulendo uno okha 2025 unowo I'm not giving out my vote kwa munthu wina chifukwa kuti amandipasa ka ten thousand kwacha no this time around I'm not supporting that one Moti pamene munena zoona apo ndunena zoona

now such being the case ndachokaso ku citizen kuja now ndi- ndibwere ku- ku YOFONAT Aha. yeah so ku YOFONAT-ko uh, let me be honest ineyo i have always because i've always stood i mean i've always stood on eh, the fact kuti what i want is to transform my community because if ngati kuli chinthu choti uh, ndimayika pasogolo kwambiri eh, is to transform my community which is Mtandire ndi Mtsiliza are combined there zinakhala kuti ineyo and i look at things to myself panopa ndinakasamuka ku mtandire kuti no i think office angakhale kwine koma still more i'm looking at mtandire ndi chinthu icho choti ini- mtandire ndimaona ngati kuti is my child you understand eh? so just to respond to that number one ine ndimaona kuti no i think eh, munthu wandale olo atakhala kuti wabwera for the promises to say kuti ife will give this much to YOFONAT inewo i would not- I- I would- I would ra- I- I would rather not to take it but ineyo stand, uh, standing on chani on what i see and i find it very important as far as nkhani zokusana ndi chitukuko chakuntandire is concerned let me challenge you on this to say kuti ineyo ndimane achilungamo there's no politician amene akhoza kupanga finance yofonati more than how ineyo myself can do it how can i do it I can do it through my partners. Mm. My partners like I can see code, you know. Yeah. Action Aid. I've talked. I mean, I've mentioned the good Action Aid is supporting us project mm. to youth responsive governance, mm. 2005 general elections. Mm. But it's better for me through your phone at. ndimpanga invite munthu wandale kuti tabwerani apa tikufotokozereni ifeyo mapulani athu amene tinawo ayofuna to transform the community komanso chinthu chimene anyamata akufuna kapena anthu amumtandira akufuna kuti mupange transform mukawina mm. i'll give an example should be 2 days ago tinali ndi activity imene tinabweretsa achinyamata tima timaitchula kuti voter accountability and chani you know tinabweretsa achinyamata pamodzi uh, you know young people from uh, Chimbalame Youth Network Zone led by you know yourself so we, we yeah we, we, we, we, we invited young people and we brought them together imene achinyamata awo timauza zoti iwowo apange develop ma demands amene ali nawo kuti anthu andalewa apangire you understand so achinyamata apanga ma demands awo and ma demands aja panopa tupanga plan kuti pamodzi ndi achimbalame youth network tufuna kuti ma demands aja tiapase anthu andale amene akupanga contest in various positions kuti these are the demands that young people have apart from that we are also planning kuti uh, tikakhalenso ndi meeting yofanana ndi yomwe ndi mafumu mafumu also they should have their own demands kuti Yeah. these are the things that we want in our constituency then ifeyo titenga zimene ziyani kuapasa anthu andale these are things that uh, young people want these are the, what people want through mafumu ku chani ku Mtandire and these things have to be achieved Tiapatsanso ma timelines kuti ngati first year mukwanitse zakuti, second year zakuti, if they don't then kenako ifeyonso they will see how we react on that. So just to answer that, we cannot receive anything from chani, politicians because we know kuti they are not that big enough to support Yeah, yeah, true. YOFONAT as an organization. Alright, uh, I think uh, omvera nonse mmene akukambira Chifundo to the public nkuyima nkulankhula mawu amene akulankhulawo its not easy guys so tiyeni tione kuti achina Chifundo akhale pa achina Chifundo 100 ku ntandire i think something big can happen ndakhalepo Times times ndi Malawi nkumapanga challenge choncho kuti ifeyo sitingamalandire ma handouts kuti mwina tiyendetse pena pake i think izi zina zikhoza kusintha ife anyamata tili ndi mphamvu zochuluka zoti tikhoza kusintha ah, dziko lathu as long as tikulankhula mawu ngati mmene akulankhulira mbaleyo alright so chifundo ah, timafuna kwambiri tipange focus pa moyo wa wachinyamata weniweni amene akukhala ku informal settlement makamaka moyo wa tsiku ndi tsiku kuti kodi tikayiona kampeni uh, imene ikuchitika panopayi ikumpanga affect bwanji wachinyamata amene akukhala ku dera lothithikana kwambiri because tikationa madera azathu ena nkotakasuka bwino kuti mwina sakhala busy anthu kutuluka achinyamata chanchani komano ku madera othithikanawa kampeni imene ikumpanga affect motani amene every day moyo wake kuti uyende mwina amafunika akagwire kaganyu Daily. atani daily amene ikumpanga affect Daily. motani Mm, okay so uh, kampeni imeneyi um, wachinyamata waku remote setting kapena kuti ku grassroot kwenikweni Eh. kumudzi Kwenikweni, kwenikweni kughetto okay kwenikweni. kothithikizana Yeah. okay ngati mwa Mgonamo kwa Senti you know komanso madera ena akumidzi kwambiri amati kwaphwetekere Eh, kwa Roma ayi kwaphwetekere kwatomaro yeah so uh, wanyamata ngati ameneyo zikumpanga affect eh? Fa- si nanga number one Yeah, nde ndiyambira makamaka angle imene kutengera ndi mmene mwafunsira funsolo eh, Yeah, kuti one zikumpanganso affect mwina normal routine ya kapangidwe ka ndalama zake you know we are talking about wanyamata amene iye akati apange survive pa tsiku mwina wakapanga wakagulisa mwina you know zina zake mbasket zina zake okay ma doughnuts you know chinachonse mmene angapangiremo zikumpanga affect why because nanga zakhala ngati kuti tasintha priority ya kapangidwe ka zinthu kuti apano akuyang'ana nkhani zokhudzana ndi politics komanso mwina ndingobweretsakonso mwina context ina ndi yokhudzana nkuti ngati wachinyamata amene ujayo zizimpanganso affect bwanji munjira ina number one munthu zimpanga affe- ah, zimpanga affect in the sense of to say kuti one he's looking at to say kuti okay So, kodi anthu andalewa panopa mmene akubwereramu, zinthu zimene akundiuzazi, kodi one, zikupanga address motani nkhani zokhudzana ndi umoyo wanga? Komanso zikupanga address motani nkhani zokhudzana ndi zachuma za ineyo? Komanso zikupanga address motani nkhani zokhudzana mwina ndi za iyeyo ngati munthu komanso m'dera lake? Zikumupanga bwanji, zikumupanga address, I mean zinthu zijazi zikupanga address bwanji? Komanso china akulingalira wachinyamata ameneyu to say kuti okay, kodi. ma promises onse amene anthu andalewa amene akupangawa kodi akwanilitsadi akwanilitsadi kuchokera mwina pa 17 September pano kudzafika mwina 2030 kodi adzakwanilitsabe adzakwanilitsadi makamaka mwinanso akamayang'ana mu mbiri ya amene mwina wakhala akuyendera munthuyi kuli m'mbuyomu kaya mwina 2014 analonjezedwapo zina zake 29 I mean 2019 I mean 2019 analonjeza kodi zimene zijazo akamayang'ana zimene zija zakwanilisadi zakwanilisidwadi Zasintha. nanga zimene aku- zikulonjezedwa pano zikwanilisidwadi so these are the things zimene um, you know this young person is uh, you know thinking about komanso is uh, kind of yani affected throughout uh, the process

Tili mu nyengo ya campaign imene ilirimwe imene anthu andale osiyanasiyana akukhamukira kuti adzatinyengere kuti tiwavotere mwina chifukwa choti atipatsa ka ndalama kena kake komanso nkhani yokhudzana nkuti timuvotere munthu chifukwa choti mwina timachokera kumodzi tonse kaya mwina timachokera ku pa central region, southern region kapena ku northern region. I think it's high time kuti we have voted and we have put in parliament.

because i've seen kuti there's a lack of substance in terms of yani ka practicality of manifestos ambiri amene i've gone through so panopa it's high time kuti one zinthu zina zimakhala za obvious eh, to say kuti how is this going to be achieved why am i saying that uh, i know kuti this is a very short komano i'm looking at nkhani zokusana nkuti there are so many promises that uh, we have seen i mean practicality they cannot happen let me share with you my fellow young people uh, across malawi to say kuti Kuyambira 2005 kufika panopa, dziko la Malawi lakhala lili mu ngongole yoopsa yoti silinakwanisepo kusova. Panopa kunena zoti panopa we we almost have 16.7 trillion ngongole okay koma tikamayang'ana production yathu in terms of GDP, Gross Domestic Product, Malawi imalephera kukwanilitsa ndithu kufika pa mulingo oti in other words, timakhala in debt kaya titakhala kuti tapanga produce ya mtundu wanji but still more cannot match that so funso nkumati kodi zinthu zonse zimene zikupangidwa promised mu manifesto onsewa amene tikuwerengawo azakwanisa bwanji tulephera kupanga produce you will see kuti ndiye kuti yankho lomwe kujako they are planning they are thinking of chani kukabwereka ngongole so ineyo ndimakonda kuyankhula chonchi we talk about malawi 2063 malawi 2063 is for us as young people coz aah ndimanena chonchi most of us young people nde ma age athu ndikuti ndi ang'ono ang'ono right Yeah. so anthu amene mwina tingadzapezeke tingadzafike 2063 ija kwambiri ndifewo achinyamata pamene anzathu awa amene Amene akukula you know kaliwa. obviously they might not be there god forbid but ifewo ndi amene exactly They will not be there.
but the point is kuti ifewo achinyamata ndi amene we need to be pakati pa chinthu ichi Yeah. of course a president mbuyomu akanakuti it's a youth centric yeah that's very true but ifewo tili patipo So number one achinyamata let's resist kapena ku let's refrain from political violence komanso tisadyere ndalama tisadyere anthu ndalama kenako tikavotere nchifukwa chake fe initiative yathu ija tikutchula kuti tiadyere koma tikavote mwanzeru makamaka achinyamata amene tingoti makamaka anthu andale amene amapanga insist tikukane fe tikuwauza fe sitikutenga ndalama zako, but they will still come ayi tangotengani makuti Ndiye so tikandire. tiadyere amene ajawo koma Ote- ote- kokavotapo ndamva tikandire. yes Okay. tiadyere koma tikavote Tiwadyere, mwanzeru koma tikavote Mhm. mwanzeru. komano ifewo Idea behind all this is kuti chani tisalandile ndalama kuti munthu tikamutani tikamuvotela. Finally aah ndikufotokozaso kwa achinyamata anzanga kuti makamaka amene analembesa please let's come out and vote because pali mau ena ake amanena zoti if you don't vote it means kuti wavota koma wavotela munthu amene sukumutani sukumufuna so ifeyo as young people we need to come out and vote wisely and vote for those that we know kuti these people they will represent us in parliament komaso these people they will speak on our be.

aa sindinalembetse nde ndavota bwanji ehe or even oti walembetsa koma kuti sakavota Akavota. amakhawa iye amakhala kuti wavota kale how okay so Tanthauza chani minipo and the so ni- ni- si- si- si- ndi ndi yophweka it's like 1 plus 1 is equal to 2 mwachitsanzo ineyo ndifuna candidate x Inu mufuna candidate y koma inuyo muli nchovotera koma inuyo candidate y munena zoti simukavota it means kuti candidate y uja simukamvotera ineyo ndikufuna candidate X ndakamvotera candidate X chachitika ndi chani ndachulutsa ma vote kwa munthu wina uja so it means kuti you have voted komano indirectly wamuvoteranso munthu candidate X Yemwe- y amene umadana naye uja understand? ndakamvoteranso. Exactly. wakamvoteranso so that's why I was saying kuti those that

please let's send strong messages to anthu amene ifewo we, uh, we, we are with yeah so i just wanted maybe to highlight on that Okay, umu ndi mmene tachitira mu tsiku la lero pa podcast kyctv podcast okay so ti- ndi mmene tizichitira kumakamba nkhani zokhu- zochokera ku community zo- zenizeni zochokera kwa munthu amene amakhala kuderako kuona zoti there's nothing for us if- if- without us so next time be there follow for more
Alright, uh, mmene umu ndi mmene tamalizira neso ah, nditsazike pano kuti bwaloli tachezapo tachitapo ziwiri zitatu neso aka nkoyamba tachita aka tacheza ndi bwana Robert Chifundo amene is a, a youth leader uh, komano tizikhala ndi a- achinyamata osiyanasiyana uh, komanso anthu ena uh, adindo osiyanasiyana moti apa tamva mbali yake ngati a leader now i think tikuyeneka tikhaleso ndi session ticheze ndi mzika yeniyeni wachinyamata weniweniyo timveso mbali yake so inuyo chimene mudzipanga nkukhala nafe kutipanga follow up kutitsatira bwinobwino tikuchita motani ine dzina langa ndine samuel shumba mnyamata wadazi kapena kuti mnyamata oyenda ndi chuma koma ali osowa ndalama